Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program athu osiyana siyana ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni osasiyira panjira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto komanso musayiwale kupanga like share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV, kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. tizibwera pano tizinena Ya- ine watunena kuti nthawi yatithera Ehe. ndimafunanso ndinene kuti a civil society adzikhalanso pena oona mtima kuona mtima kunena kuti mukudziwa kuti anthu ambiri amene anali ah, amachita ah, anali ku civil society amachita mademo sadaoneke 5 years ya Chakwera ena anapita ma embassy ena anapita anapatsidwa mabizinesi ndiye boma la dpp lisakhale ngati li, li, li, lisakhale ngati kuti ndi lowaphwekera kuyankhula i don't know if i'm making sense Yeah, you are. chifukwa they a- a- adasowa from 2020 to 2025 kuti angotsala anamiwa ndi ena eti ndipo awawa Yeah. a ma civil society Yeah. chimene tingapempheko nchonena kuti Mukakhala kunena kuti mukupanga zinthu zokayikisa mumachita lose your moral ground Eh, kwambiri, eh. and when you lose that moral ground Yeah. anthu samakukhulupirirani so china chilichonse chimene munganene anthu amaona ngati chifukwa basi. chake anthu amafunsa kuti kodi hrdc ali kuti nthawi ya Chakwera sadaoneke A- and- Komanso, and- yeah. mwina china chimene tinganene ndi chakuti pokuti zinazo zimakhala zoti anthu mwina angopanga plani koma if they were indeed going to go on the streets ndukapanga mademo anthu azafunsa kuti mademo muti mupanga achani yeah mwezi womwe sudathe Mu- mu- mu- muda- mudandaula za chani you know so nkutheka kuti mulipo ena ati mukukambirana Mm. mwina adi kansuzi no kauma nde babwera ena Zona. kabwera ndi ansuzi Zona, eh. komano amalawi awawa i think ine ndimayembekezerano kuti anthu no tiziwaphunzira ano Yeah, zona, Kuti eh. these malawians akuluakulu Yeah. anachangamuka anaona Yeah. kuti some of the demonstrations that wapanga

Nkhawa zathu ndi izi izi. mmatha kupereka ngakhale warning Yes. kuti zikapitirira izi Eh, tizapita tipita kwa- pa msewu Yeah. as a last Simunakambirane, resort. Yeah. simunapanga chilichonse. Ah, tikupita ku mademo. ndimaona ngati mene mene mwanenera inu kunena kuti boma lili lanyowani let's be fair ndi mwezi omwe sudathe two a civil society asamakhale ndi boma lolikondera ndi boma lowaphwekera etidwe Yes. asamapange choncho ya kuti ena chifukwa ngati nthawi ya mcp kunali mavuto ambirimbiri Yeah. koma sitidaone

Ukalamba munthu ndeti thupi lagonja, mafupa saugwira bwino, ah, nthawi zina so mmutumu sukumbukira zinthu, nthawi zina uko kuti apa msana uwawa, eh, nyamakazi, eh, chani, you slow down. That's why nkhalamba sitizigwiritsa ntchito. Timapanga take over ana kusamala nkhalamba. A DPP Ndikufuna ndiwauze a Kasakula kuti pokwana pa 16 September, 10:00 mamawa, Prof. Arthur Peter Mutharika adzakhala ali President la wa dziko linolo. Tsiku limenelo a Kasakula adzaliwona dziko linolo kuchepa. Ndikufuna ndiwachenjeze a Kasakula kuti tsiku limenelolo.

a president a dziko lino uh, a professor arthur peter mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni uh, yowa nena yowo uh, ndifuna ndipepese pamodzi ndi a first lady ndi ena onse amene ali uh, nawo amakhala nawo ka kuchipani cha dpp ndi ena onse ndifuna ndipepese kuchokera pansi pa mtima wanga